Trí, dó, haon, náid, bheo. Dia dhaoibh, seo Brian arís ag léamh na nuaíochta as Meiriceá, inniu an chéad lá Deireadh Fómhair 2015. Sea, slán a scéalaí, tá sé an chéad lá Deireadh Fómhair 2015 agus is féidir é a bhrath ar an aer, sea, tá sé fuar, den chéad uair an fómhar seo tá sé fuar. Bhí sé diabhaltaí tais, diabhaltaí brothallach le roinnt laethanta anuas ach roimh sin cé go rabhthas in ann b'fhéidir, eh, géire a aimsiú ar an aer ní raibh sé fuair mar atá sé inniu. So fáilte roimh an bhfómhar. Ach seo iad na scéalta in san New York Times eh, Inniu 'sea Déardaoin. Uimhir a haon tá an Rúis. Bhí mé ag déanamh tuairiscithe ar seo tamall ó shin mar a bhí na Rúisigh ag cur lena láithreacht ar bhunáit aeir in aice Latakia sa tSiria agus feiceann muid anois cén fáth, mar tá siad ag ionsaí spriocanna sa tSiria ag úsáid na n-eitleán atá acu anois sa mbunáit seo. Ach an rud is mó atá ag cur uafáis ar thíortha an Iarthair ná nach bhfuil an Rúis ag buamáil bhunáiteanna ISIS nó ISIL nó IS nó cibé ainm atá orab ach bhunáiteanna an fhreasúra sa tSiria. Tuigeann an Rúis agus tuigeann an tSiria gurb iad na tíortha Iartharacha is cúis leis an cogadh cathartha sa tír sin. Agus réimeas. Assad ag troid in aghaidh an fhreasúra, tá Isis ag teacht isteach eatarthu. Ach dá gcuirfí deireadh leis an bhfreasúra, bheadh rialtas láidir in ann an Stát Ioslamach a chur faoi chois freisin. Mar sin tá siad ag tosú leis an fhreasúra agus, bhuel, dá, má éiríonn le Assad, sé an Stát Ioslamach an chéad targaid eile a bheas acu. Mar a deirim, bhí mé ag tuar rudaí mar seo le tamall mar gheall ar an mbunáit aeir nua. Tá an bheart, bheartas seo tar éis. freagra feargach a bhaint as na Stáit Aontaithe a bhfuil polasaí iomlán eile i bhfeidhm acu sa tSiria. Ar ndóigh, séard atá na Stáit Aontaithe ag iarraidh ná nach mbeadh rialtas láidir ar bith fágtha sa tSiria agus dá réir sin tá siadsan breá sásta réimeas Assad a fheiceáil ag titim as a chéile. Chuideodh sé seo le láidreacht Iosrael, ar ndóigh, agus ní, ní fada nach mbeadh ach mórchumhacht amháin fágtha sa Mheánoirthear, Iosrael. Níl an Rúis ag iarraidh sin. Deir Vladimir Putin go bhfuil an Rúis ag gníomhú go coisctheach, sé sin tá siad ag iarraidh gníomhú sula ngníomhaíonn lucht an fhreasúra. Arís, tá an ceart ag an Rúis. Ní hé go rachaidh lucht an fhreasúra ar ais isteach ina dtithe ag deireadh an chogaidh seo. Tá siadsan ag súil le bheith i réim in áit Assad. Agus céard a dhéanfas siad ina dhiaidh sin? Roinnt acu, tá siad i bhfad amach ina gcuid chreidimh féin agus ní fada go mbeidís sa tóir ar na Rúisigh. Mar sin, mar a deirim, tá na Rúisigh ag obair, dar leo, go coisctheach agus ag gníomhú sula dtugann na daoine seo cuairt ar Theach na Rúiseach, mar a thugann siad air. Níl áthas ar Ashton Carter Aire cosanta, aire cosanta, cosaint. Aire cosanta na Stát Aontaithe, deir seisean gur fuascailt pholaitiúil atá ag teastáil, ach más ea, cén fáth mar sin go bhfuil an CIA ag cistiú, roinnt de na grúpaí armtha seo. Ach tá fearg ar na Stáit Aontaithe agus tuigim dóibh. Fanfaidh muid sa taobh sin den domhan ach rachaidh muid beagáinín níos faide siar chun na hAfganastáine. Tá an Taliban tar éis bua mór a fhógairt in Cúige Kunduz agus sin go bhfuil ardchathair an chúige sin, Kunduz, tógtha acu. Tá ceannairc ar siúl acu ansin le fada, ach séard atá le foghlaim ón scéal seo ná nach daoine iad a fhreagraíonn gan smaoineamh. Is cosúil gur gurb é seo, gurb é an bua seo toradh pleanála diongbháilte le blianta. Tá an cheannairc ar siúl le fada ach tá na ceannaircigh fanta sna faoin tuath agus ins na sléibhte ach tá is léir go bhfuil an inruathar seo go léir de réir plean. Bhí trodaithe idir lucht na háite féin agus trodaithe allúracha ag plódú isteach sa cheantar le tamall agus éinne le súile, is cosúil, d'fhéadfadh sé tuar go mbeadh rud mór ag tarlú sar i bhfad. Bhí siad ag taighdeoireacht le fada ag triail ionsaithe beaga anseo agus ansiúd, ach ní raibh, ba chosúil, ar siúl acu ach fáil amach cén sórt arm a bhí acu, cén sórt cosain cosaint a bhí acu. Agus go háirithe, bhí siad, bhí feachtas croíthe agus intinní acu. Ba léir go raibh. pobal na háite ag éirí doicheallach roimh rialtas céard is ainm dó? Tá ainm mo dhuine atá i gceannas na hAfganastáine imithe. Ach cibé bhain siad leas as an doicheall seo agus Faoi láthair tá siad, is cosúil, ag tiomáint timpeall Kunduz ar thrucannaí agus callairí ag fógra nár cheart faitíos a bheith ar éinne. Bhuel, níl fhios againn. Tá cleachtadh againne ar an Taliban agus chomh sciobtha agus a bhí siad cheana, díothú a dhéanamh ar aon rud agus aon duine a bhí ina n-aghaidh. Go dtí seo bhí drogall ar an Taliban rudaí móra a dhéanamh ach ba chosúil nach ndearna siad ionsaithe mar seo mar nach raibh na hacmhainní acu. tá anois agus tá siad réidh is cosúil. Deirtear gur thosaigh an Taliban ag timpeallú cathair Chunduz dhá bhliain ó shin agus is léir gur thaimeáil siad an ionsaí seo go cúramach. Tá an geimhreadh ag tíocht isteach agus muna ngnóthaíonn an rialtas an chathair sin ar ais go luath beidh an chathair acu ar feadh an gheimhridh agus titfidh cuid eile de rialtas na hAfganastáine. Ag fanacht sa Mheán Oirthear ach ag bogadh go Nua-Eabhrac, tá an Phalaistín tar éis blianta fada ag iarraidh a leithéid agus gan acu ach stádas breathnadóra, sílimse go bhfuil an stádas sin fós acu, tar éis a mbratach féin a chur suas, bhuel, le caoinchead na Náisiún Aontaithe, i gceannáras na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac. agus feictear i ngrianghraf den bhratach sin ag cleitearnach i measc na mbratach eile sna Náisiúin Aontaithe. Is léir go raibh, tá sluaite taobh thiar de na. bhrataí ar bhalcóin agus is léir ón phictiúr gur rud réamhshocraithe é seo. Ach déarfainn go bhfuil sé ag chur uafáis ar Iosrael go háirithe agus Mahmoud Abbas na Palaistíne ag rá go bhfuil na comhaontaithe a rinne an Phalaistín le hIosrael neamhbhailí. As seo amach, níor léigh mé níos mó faoin bhfógra sin a rinne Abbas. Feicfidh muid céard atá i gceist aige as seo amach, ach tá muid ar bhóthar nua. i dtaobh pholaitíocht an Mheánoirthir, go háirithe Iosrael agus an Phalaistín, agus ní fios in aon chor go fóill céard a thiocfas as. Polaitíocht agus rás na huachtaránachta, níl aon dara rogha ag an New York Times ach scéalta faoin uachtaránacht a chur, Ar leathanach tosaigh an nuachtáin, díolann sé cóipeanna, ar ndó, tá Hillary Clinton go tobann ag teacht chun tuisceana go bhfuil seans mór ann go mbeidh leasuachtarán na Stát Aontaithe, Joe Biden, ag. smaoineamh ar fheachtas uachtaránachta agus más é, fágann sin trí iarrth-, triúr iarrthóir móra ag lorg ainmniúcháin an pháirtí, Hillary Clinton í féin, Bernie Sanders atá ag éirí níos láidre, is cosúil, gach lá agus anois Joe Biden nach bhfuil aon rud fógraithe aige go fóill. Sin iad na scéalta móra, ba mhaith liom níos mó a dhéanamh ach tá rangannaí le réiteach agam anois agus mar sin go dtí go mbeidh muid ag caint le chéile arís, Tá guím lá deas oraibh go léir agus beannacht Dé oraibh.